go bhfuil comhspéis acu, bíodh sé sin ag plé le cúrsaí oibre, plé le cúrsaí spóirt, cúrsaí caitheamh-aimsire agus mar sin de. Is beag duine nach bhfuil ina bhall de ghréasán amháin nó gréasán eile, nó go deimhin scata gréasán. Sampla de ghréasán ná grúpa daoine gur maith leo dul ag dreapadh sléibhte, mar shampla, mar atá na crochadóirí i mBleá Cliath. nó grúpa filí a thaganns le chéile is a dhéanann plé ar chúrsaí filíochta an lae inniu. Bhuel, tá an tOireachtas ag cruthú gréasán ó bunaíodh é an chéad lá riamh, sin an 17 lá Bealtaine 1897. Bhí an chéad Oireachtas ann a chuimsigh cúrsaí ceoil, amhráin agus filíochta agus mar sin de. Cuireann muid deiseanna ar fáil do ghréasáin a theacht le chéile chun daoine go comhspéis acu i gcúrsaí amhránaíocht, cúrsaí damhsa, cúrsaí ceoil, cúrsaí liteartha agus mar sin de, imeachtaí a eagrú dóibh siúd agus ar ndóigh é sin a chur os comhair an phobail agus daoine eile a mhealladh isteach ins na gréasáin sin. Ceapadh Oireachtas na Gaeilge mar cheanneagraíocht sa bhliain 2014 sa réimse oibre deiseanna a thacaíonn le húsáid na Gaeilge agus le bunú gréasán. Úsáideann muid na mórimeachtaí, mar shampla Oireachtas na Samhna, Ócáid Bhronnta na nGradam Cumarsáide, chun na gréasáin seo a thabhairt le chéile agus ardán a thabhairt dóibh os comhair an phobail agus a léiriú don chuid eile den phobal go bhfuil na gréasáin ann agus go bhfuil míle fáilte rompu páirt a ghlacadh iontu freisin agus ag iarraidh ardchaighdeán a chinntiú i ngach aon chuid de na gréasáin sin. cúrsaí liteartha, arís cúrsaí ceoil, amhránaíocht agus na meáin cumarsáide. Bronntar na gradaim sin ar na daoine is fearr ins na catagóirí sin. Gréasán na nGael an mana atá ag Oireachtas na Gaeilge agus muid ag dul i mbun gréasánaíocht agus ócáidí agus mar sin de, bíodh sin ina oíche Nollag na mBan nó na féastaí sráide, eh, na parkrun abú agus na hócáidí seo go léir. go dtugann muid daoine le chéile, glactar leis go bhfuil Gaeilge ag daoine agus gurb in é an teanga labhartha agus an teanga cumarsáide i gcónaí ach go bhfuil an comhspéis breise seo acu freisin, comhluadar chleachtais a thugtar amantaí ar ghréasán nó comhphobail cleachtais, mar a deirim, glactar leis go bhfuil an Ghaeilge ag chuile dhuine. agus gur trí Gaeilge a dhéantar an gníomh nó an ócáid a eagrú agus a chur os comhair an phobail. Is dóigh go bhfuil dhá rud, go mbeadh, eagraí an-mhaith i mbun gach gréasáin agus ansin go ndéanfadh an duine sin is dóigh cinnteacht go mbeadh leanúnachas ag baint leis. Is cuma céard é an gréasán nó céard é an téama nó céard é an grúpa atá ag teacht le chéile nó an imeacht atá dhá n-eagrú, caithfidh duine amháin a bheith. a bheith i gceannas air nó a bheith freagrach as lena chinntiú go bhfuil an grúpa ar eolas, ar an eolas faoin chéad teacht le chéile eile, go bhfuil minicíocht áirithe ag baint leis nach uair sa gcéad nó uair sa mbliain nó uair sa ráithe fiú amháin ach go mbeadh siad cinnte go mbeidís ag teacht le chéile. So tá an leanúnachas sin tábhachtach freisin. agus an scaipeadh eolais roimh ré lena chinntiú go mbeidh chuile shórt socraithe. Tá an iliomad gréasánaíocht ar siúl i saol na Gaeilge agus go deimhin ó ceapadh na heagraíochtaí mar ceanneagraíochtaí, tá sé sin lárnach in obair chuile cheann de na ceanneagraíochtaí lena chinntiú go bhfuil pobail dhá dtabhairt le chéile ar bhonn rialta ag plé le ábhar ábhar spéise agus ábhar atá taitneamhach dhóibh agus, ar ndóigh, ábhar atá ag cabhrú le cur chun cinn na teanga. Amantaí bíonn gréasán sealadach thar a mhalairt, dream atá tagtha le chéile le fáth faoi leith nó le cúis faoi leith. Luaim, abair, dúnadh Scoil Dún Chaoin fadó mar shampla de sin, nó go deimhin obair leanúnach atá ar siúl ag Dream Dearg faoi láthair, ach a mbainfear rudaí áithrid amach, b'fhéidir nach mbeidh an gá céanna leis. Ar an dtaobh eile ansin tá. Tá grúpaí eile a thaganns le chéile ar bhonn sainspéise amháin, Aontas na Scríbhneoirí, Na Cnocadóirí arís, an dream a théanns dreapadh sléibhte go rialta, Cumann na bhFoilsitheoirí agus mar sin de, mar go bhfuil rudaí comónta eatarthu ar fad agus ag iarraidh a gcuid oibre a chur chun cinn agus ag iarraidh rudaí a dhéanamh níos fearr.